badenya media filɛbaaw an ka foli ni tanuni bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka se aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma sifin fara sijɛ kan minnu bɛ k'an lajɛ k'u to diɲɛ fan o fan fɛ an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi an ka munumunu saliw sera an ka belebele dɔ ma n'o ye usumani tunkara ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bamananmori ye a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ zugumɛ ani gana ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɔra gana fɛ k'i kunna zugumɛ kan i bɛna se kuranputo caman ma yɔrɔ min na belebele in daga yɔrɔ bɛnnen bɛ yen ma bi an bɛna ɲininkali min k'a la an y'a mɛn k'a fɔ si yiri don magoɲɛ yiri don si jiri don ko dilan jiri don si jiri don a bɛ se ka fɛn dilan adamaden i yɛrɛ ma sigi ni fɛn minnu ye an bɛna ɲininka si la si nafa ye mun ye si bɛ se ka mun dilan si bɛ se ka mun ɲɛ adamaden yɛrɛ ka adamadenya kɔnɔna na a b'i da don olu la ni ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ɲɛna an b'a fɔ belebele ma i ni ɲantuma basi tɛ yan alihamudulila basi foyi tɛ yen anba anba aw bɛ yen tunkara anba wala bi fɛn min ye badenya media ye an wulila ka se i ma i ka jabala la ni nɔ an bɛna baro kɛ fɛn min kan n'o ye si ye si jiri don an y'a sɔrɔ an bɛnbakɛw la a nafa ka ca a bɛ kɛ tulu ye a ma dan tuluya ma a bɛ kɛ fɛn caman ye a bɛ se ka bana caman furakɛ bɔn anw dun ka recherche kɔnɔna na an y'a ye k'a dɔn k'a fɔ fana k'a fɔ e bɛ jiri e bɛ si jiri dɔn ka se niveau min ma donc n kan bɛna se i ma bi i ka dakuruɲa dama dama fɔ an ye si kan sabali i k'o fɔ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ye

ni si dɔn ka se kisa min na ala ye fitini min di a dɔnni na maa si tɛ foyi belebeleba dɔn o cɛ si ju tigɛli man di ne ye k'a sababu kɛ si yɛrɛ n b'a dɔn ka se kisa min na wa n'i ye si ju y'i ka da la a bɛ tɔɔrɔ min se n ma ala subahana wa taala de b'a dɔn i da bɔra ka se situlu kelen min ma fɔlɔ mhm. an bɛ baara daminɛ la k'a daminɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan mhm. farafinna farajɛla mhm. bɛɛ bɛ situlu kɔni dɔn o ye tiɲɛ ne kɔni anw ma kalan aw de bɛ se k'a tubabukan fɔ n'i kɔnɔ jalen don i yɛrɛ b'a dɔn kɔnɔja kɛra i ka baara ye kosɛbɛ i bɛ jikalan ɲini wulafɛla ninnu na u bɛ ji wuli wuyawuya f'a ka wuli ka 90 digiri ninnu sɔrɔ apare t'an bolo ka bila a la mɛ n'a wulila ka mɛn dɔɔni an b'a dɔn ko a ka surun 90 degere in na o ye tiɲɛ o la ji mikɔrɔbu bɛ faga o ye tiɲɛ i bɛ ji kɛ
minɛn dɔ kɔnɔ i bɛ lamagali fɛn dɔ ɲinin a na a kɛra fɛn sugu o sugu ye parce que n'an ko kuyɛri n'o ma sɔrɔ mɔgɔ bolo u bɛn'a fɔ ko kuyɛri de fɔra i bɛ kɔgɔ i b'a ta n'i bolo tɔrɔmɔjɔni ye tan bolo in kan awɔ komi an ka kuyɛri ko diferansi kana don a la awɔ i b'i bolo kɛ ta kɔgɔ la i b'a bila ji in na i b'i bolo kɛ ta kɔgɔ la i b'a bila ji in na i b'i bolo kɛ ta kɔgɔ la i b'a bila ji in na fo a ka ɲɛ saba ɲɔgɔnna sɔrɔ ubiyɛn a ka ɲɛ naani sɔrɔ ni i y'o kɛ ji la i bɛ situlu tigɛ anw ka situlu kun kelen hakɛ tilancɛ Situlu kun mana mɔ u b'a feere sugu la tun kun kelen tilancɛ hakɛ i b'a bila ji la i b'a lamaga k'a gosi ani jikalan i b'i bolo teliya ji kana suma ka sɔrɔ i b'a lamaga i b'a min n'i y'o min bi k'a min sini k'a min sini i b'a ye kɔnɔja in bɛna i bila i bɛ hakɛ to kuma fɔcogo la mhm. hali cɛbakɔrɔ minnu bɛ yen ni kulusijala lagosi b'u sɔrɔ kosɛbɛ ka sɔrɔ bana jɔlenba tɛ mhm. i yɛrɛ min ye hakilila tɛ mhm. parce que hakilila b'ale bana bila mɔgɔ la o ye tiɲɛ ni hakilila bana t'i la kunko t'i la min kɛ bɛ k'a bila i la a caman bɛ yen a ju bɛ kɔnɔbara de la n'i tugura nin na kɔnɔ bɛ magaya i b'a ye i bɛna lafiya ka sɔrɔ a ma kɛ fura san ye a ma kɛ furakisɛ ta ye o ye situlu o y'a nafa fɔlɔ ye i ye baara kɛ i sɛgɛnna i bɛ ji wɔlɔkɔ ka ji kalaya k'a suma dɔɔni u b'a fɔ ko min ma ko wɔlɔkɔlen
sɛgɛma a ma kalaya kojugu a ma kalaya a sumalen tɛ a sumalen kojugu i t'i ko ji suma na ji wɔlɔkɔlen i b'o kɛ k'i ko n'i tilala koli la i bɛ situlu don i tɛgɛ la ka kɛ k'i fari bɛɛ mun k'i da yanni dugu ka jɛ i b'a ye i fari bɛ suma ni fasadimi bɛ mɔgɔ min na a yɛrɛ ka fasadimi a dɛsɛra ka nɔgɔya i bɛ si fura ɲini si furabulu tɛgɛɲɛ kelen pe kuruko tɛ i y'a sɔrɔ cogo o cogo hali n'a ye tɛgɛɲɛ kelen bɔ n'a ka di n'an b'a fɔ furakuru kelen ni o hakɛ sɔrɔl'i bolo i bɛ na i b'a balabala n'i y'a balabala mhm. n'a mɔna mhm. i b'a ji dɔɔni soli mhm. k'a bila kɛrɛfɛ i b'a dɔn k'a fɔ i fasa bɛɛ de b'i dimi i ye fura bɛɛ kɛ a si ma ɲɛ i bɛ situlu kelen ta tuguni i b'a kɛ o ji dɔɔni na minɛni dɔ kɔnɔ i n'a fɔ kɔpuni dɔ kɔnɔ tilancɛ hakɛ la k'a lamaga kɔgɔ ti k'o la foyi ti k'o la i bɛ sɔrɔ ka ji tɔ in ta k'o kɛ k'i ko a kalama a wɔlɔkɔlen min t'i bana mɛ jisuma tɛ n'i y'i ko la i ye min lamaga i b'o min ka situlu kɛ k'i fari mun k'i da tile saba pe ni ala sɔnna i b'a ye i ka fasadimi bɛ kɔmanse ka nɔgɔya maa min bi a b'a fɔ don o don ne farikolo bɛ komi n'a fɔ a bɛɛ bɛ n dimi n mana n da i b'a fɔ berebatigi bɛ ka n bugɔ i b'a fɔ n ye baara kɛ baara sɛgɛn bɛ n na si furabulu k'a balabala ka dɔɔni kɛ kopu kɔnɔ k'o sigi ka ji tɔ yɛlɛma k'o sogin k'o bila ji wɔlɔkɔlen hakɛ la i ye dɔ min bila kopu kɔnɔ i bɛ situlu k'o la k'o lamaga k'o yelen mm. situlu kun kelen hakɛ tilancɛ o ka ɲi ni mɔgɔ b'a ta ta kuyɛri la kuyɛri fa dɔrɔn situlu gɛrɛgɛrɛ la situlu min ka ɲi mm-hmm. n'a dilanko ka ɲi kasa gɛlɛn t'a la i b'o bila n'a ɲagaminen tɛ situlu yɛrɛ yɛrɛ de ko don foyi ma k'a la situlu a mm-hmm. bɔra burusi kɔnɔ cogo min na mm-hmm. i b'a lamaga o cogo la i b'i ko jikalan in na i bɛna situlu in min i bɛ situlu wɛrɛ kɛ k'i mun i b'i da o y'o nɔgɔyalen ye tile saba pe a si tɛ tɛmɛ o kan i fari kurukuru de b'i sɔrɔ i fari fan bɛɛ la ŋɛɲɛ b'i la maɲa ninnu awɔ i bɛ fɛ i ka maɲa ka ban i bɛ situlu kɛ minɛn kɔnɔ k'a yelen n'a bilenna kosɛbɛ i b'a jigin k'a sigi ka nemurukumuni ta k'a tigɛ den kelen k'a bisi a la o b'a sɔrɔ i y'a jigin duguma n'i y'a jigin duguma n'i ye nemurukumuni bisi a la a bɛna wuli dɔɔni n'a wulila i b'a to yen n'a sumana i b'a lamaga i bɛ to k'o situlu mun i la a b'i farikolo kurukuru bɛɛ ban ka maɲa bɛɛ bɔ i la k'i nɔrɔ k'i ɲɛ. Tunkara nba n'a tɛ tɛmɛ o kan. o ye situlu ka baara dɔ ye mhm. an bɛ se ka min fɔ. Mhm.
o ye situlu ye. o ye situlu ni si yɛrɛ kan ka baara min kɛ nka n'an sera bana dɔ bɛ yen n'a kɛ bɛ k'an balakaw sɛgɛn mais an bɛɛ b'a fɔ ko an balakaw a ka ca cɛ yɛrɛ de la n'o ye infection ye cɛw b'a wele ten anw b'a wele ko liminɛnbo dugukɔrɔbana ninnu i farikolo b'i ŋɛɲɛ dugukɔrɔ a b'i ŋɛɲɛ a bɛ ji jɛman bɔ a bɛ joli bɔ nin bɛɛ ye bana kalite kelen de ye a furakɛ man di hali tubabu fura la parce que a traitement ka jan i y'a faamu o bana in i bi n'a muso don u b'a hakɛ to i bi si fara san ou bien i bi si fara bɔ i bɛ na n'a ye i b'a a tobi n'a mɔna i b'a jigin k'a sigi f'a ka suma n'a sumana i b'a tila fila ye wɔlɔkɔlen hakɛ i b'o kɛ baignoire ɲɔgɔnna kɔnɔ ou bien mana tasaba ninnu u bɛ fini ko minnu kɔnɔ i yɛrɛ b'i walaka i bɛ don k'i sigi o la a ka hakɛ to kuma fɔcogo la i b'i sigi o la k'i yɛrɛ an b'a fɔ a ma ka seliji ta n'a ye k'i yɛrɛ nettoyer o b'o bana kɛnɛmana bana fa min bi sigi kɔpuni kɔnɔ n'o sumana i bɛ to k'o min o bɛ kɔnɔnata fa a fila bɛ furakɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ waati sɔrɔ a la o ye infection bannen ye han ni cɛ don e b'i ta kɛ minni dɔrɔn ye e tɛ seliji ta sumaya min filɛ nin ye n'u b'a fɔ ko sumaya pali mhm. waati na n'a bana ka ca kosɛbɛ ale a ɲɔ ɲɛlen don mhm. n'i y'a furabulu kɛnɛ sɔrɔ si furabulu kɛnɛ i b'a kɛ k'a tereke i bolo la ta ji la fo k'a nugu kosɛbɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ta k'a siyɛnɛ ka kopu fa k'a min bi k'a min sini sinikɛnɛ k'a min n m'a fɔ i tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɛ n'i ko pali kelen kɔni bɛ ban tile saba mais mɔgɔw n'i ye mɔgɔw ɲininka mali la u b'a fɔ ko ngɔlɔbɛ jun fɛn o de ka ca mɔgɔ caman tɛ si dɔn mais minnu tulo bɛ n na u ka si essayer si furabulu k'a tereke a kɛnɛkɛnɛ tobili t'a la dɛ k'a tereke ji la fo k'a nugu ka sɔrɔ k'a siyɛnɛ tɛmɛ na ou bien u b'u ka lemuruji ni fɛnw siyɛnɛ ni tɛmɛni min a siyɛnɛ o na k'a kɛ ka kopu fa k'o jango ɲagasa kana k'a la kunaya t'a la a ka basi dɛ n'i y'a min bi k'a min sini k'a min sinikɛnɛ i b'a sɔrɔ ni ala sɔnna pali in kɔnɔna i bɛ wuli ka taa baarakɛyɔrɔ la nba donc an bɛ se ka